dịka isiokwu ọnọdụ anyị taa si wee bụrụ ofu n'ime fa ka m si wee ghọta bụ okwu a ndị Igbo anyị na-ekwubekwa na Igbo enwere eze dịka i si wee mata na m kwuru na mbụ na mbido na afa m bụ Emefiena Ezeanị hmm, eze dị na afa nna m Ezeanị nke gosiri na e nwere eze n'anị Igbo ma agbanyeghị nke afụ o nwekwa ka m si afụ asụsụ anụnwa a na-asụ igbo enwe eze m fụkwara ya na ọ bụ nke mbụ ọ bụ e, ọ bụrụ eziokwu bụrụkwa eziokwu Hmm? Hmm, ọ bụrụ eziokwu bụrụkwa eziokwu kedu ka o si wee bụrụ eziokwu ka o si bụrụ eziokwu bụ ee dịka nna anyị kwusi wee kwu na mbụ na e nwesịrị ndị na-aza eze hmm, dịka anyị si azakwu Ezeanị na-egosiri na e nwere eze e nwere eze Nnobi e nwere eze Obosi hmm, ọ bụrụ ka o si wee bụrụ eziokwu na igbo na-enwe eze ndị eze n'obodo dị iche iche ya nke a bụ eziokwu n'ebe o siho wee bụ eziokwu ee n'ebe o siri okwu afụ ndị a na-ekwu si wee bụrụ eziokwu bụzi na igbo niile igbo gburugburu o nweghị onye ga-asị pụta sị na onye a bụ eze igbo niile ọ ife okwu afụ etu m si wee ghọta ya ya ndị na-ekwu igbo enwe eze ee o zikwa ọlụfe ezie ma ọ bụrụ na ife fa na-ekwu bụ na igbo niile igbo gburugburu niile ị gaghị asị na o nwere ofu onye bụ eze fa ya nke a ziri ezi nke ịtọkwa dịzi na ya ee n'ọnọdụ kịta a na-asị igbo enwe eze o nwere ife ọzọ pụtara etu ọzọ anyị ga-esi wee nebanye anya ọ bụrụ ife ndị English na-akpọ individualism onye na nke onye na nke e si etu a wee kwube enwekwa na etu ndị Igbo si eme na ọ ga-egosi na ndị enwere eze ndị Igbo na-asụkwa ya asụsụ e si be gị eje be onye ọ na-egosi na onye ọbụla ezinụlọ ọbụla onye ọbụla nọọlụ onwe ya kwụlụ onwe ya chịm chịm m sikwa etu a nebe anya ọkwa ife ọ na-apụta eh, oge ụfọdụ ma mm, etela ụgba etela ogili eh, mụnwa na-echekwazi na ife afụ na-emebili anyị ife nnukwu na igbo enwe eze ya the republican republicanism agaghị enwe onye ọ ga-abụ o kwue e kwere ife ọ na-ekwu ọ bụrụ ife jọwụrụ onwe ya onye ọbụna bụ isi bụkwa na eze ọ bụrụ na ezinụnọ nna bụ eze na ezinụnọ ọ bụrụ na otu ndị mmadụ gbakọsị ahụ otu ha onye bụ onye isi onye afụ abụrụgo eze otu afụ etu ọzọ anyị ga-esi wee ghọta eze eze n'onu English bụ king asụkụsị sụgharịbị ọ ga-abụ onye ndu onye ọchịchị onye nọ n'isi ọkwa na ife bụ eze ya na anyị ghọtakwa etu anyị amarụ na igbo nwere eze na ee, akụkụ dị iche iche na ọ dịkwazị mma ka e nwee eze e nwee eze onye ga-abụ o kwusịa anyị niile kpakọrịsịa ala onye a nọ n'isi sịzie na etu a ka o si chọ ka e mee ya ka e kwere ife onye afụ kwuru ife ana-aga ọfụma maka ifi na a na-asị a dị a dị akarị mmadụ na ofu onye anya ụgbọ a karị ofu onye nyaa ụgbọ ife emebie nyọọ ife ndị igbo ga-amụta bara uru nnukwu na anyị ga-enwerịrị onye bụ onye isi ị kpọlị eze ị kpọlị ya nke a ọ bụghị ife a chọ mana onye afụ nọ n'isi onye afụ bụ onye anyị ma bụ eze onye isi obodo bụ eze onye isi otu nke avanụwa na ọgbara ọfụụ a nụwa dịka ndị ndị igbo nọ na amerịka World Igbo Congress onye bụ prezidenti fa ndị obodo a na-akpọ prezidenti ma onye isi bụ eze fa eze onye ọchịchị onye ndu ee na anyị ga na-ekwu ife onye ndu onye isi gwara anyị ka o wee dị ala igbo mma nke ọzọkwazi ee eh, metụtara ife anyị na-ekwu kịta ife na-ewu kịta na-emebiri igbo ife nnukwu o nwe ka e si kpọpụta ya afa ife a na-akpọ chief chief chief nnukwute ife mwute ka ọ bụ ọtụtụ ndị igbo na-aza ya amarọ ife ife afa afa afụ pụtara n'afa si afa eh, ọ Scot eh, afa si na okwu si na Scotland ndị English eh, afa ndị afa onye ndu mgbe ochie na Scotland ngwugwu dị iche iche fa na-akpọ clan ife a bụ chieftain ndị England bịaziri na Afrịka kpọzie chief eh, welu eh, kwatusịa ndị bụ ndị eze anyị ndị eze nọ n'afrịka afrịka dị iche iche nyezie fa kpọtazie ndị e nwere ike ịkpọ ndị eh, obodo nwee ka obodo si ene fa anya wee chie fa echichi a na-akpọ chief chief ya chief na ọ dị ka chief n'afrịka na ọ dị ka ife tax collector bụ ebe ndị ụmụ Israel nọ ndị na-anata ụmụnne fa ego fa na ndị ọcha ekelie ya agbata ekee ọ ife chief bụ na afrịka na ala igbo ma maka ife na fa bidoziri na-enwe ego na-ebizi oke ndụ ndị be anyị anụsị ọgụ ndị be anyị bido ṅomibe fa werezie chief dịka ife ọma chibezie ya echibe chief abụrọ okwu afrịka nke ọ na-abụ okwu igbo nya ndị na-echi chief na-asị na fa na-eme ma ndị eze anyị nọ n'ụlọ na-echi ndị mmadụ chief ọ ndị na-emebisi omenala igbo omenala afrịka ya ife fa na-eme adịrọ mma o kwesịrọ ekwesị a na-eme ya na a na-eme omenala ọ bụrọ omenala ka ọ bụ ọ bụrọ ife ndị obodo a na English na-akpọ culture ndị a bụ ndị na-emebi culture afụ emebi ọ jọgburu onwe ya anyị afụgonụ ndị ọtụtụ ndị a bụ chief be anyị bụ thieves ndị ori onye zuta ori echie ya eze hmm? so um, ọ bụrụ maka nke afụ ya n'isiokwu mbụ na o nwere ka a ga-esi wee nee ya anya na igbo nke mbụ ndị igbo dị iche iche na-enwe eze ndị ọchịchị i nezie ya anya na igbo niile dịka yoruba kingdom n'oge mgbe ochie si enwe ofu ọba na-elekọta fa anya ọba of benin ndị igbo enweghị ụdị ife dị etu afụ eze ndị igbo niile mana e nwere eze n'obodo dị iche iche eh, na ngalaba dị iche iche eh. so nke a bụ ka mụnwa si wee fụ ya ndewo